Tumani Jakite kori mm. baasi t'i la baasi foyi tɛ n na i bisimila an ka plateau sanfɛ n'o ye Rafikɔm ye a ye n wele a diyara n ye alihamudulila bi bi in na maliyɛnw y'i demande diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na mm. k'u famana k'i ye dɔw yɛrɛ ko ko tumani taara min nka kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ da donc maintenant tumani a ka d'an ye mm. i k'i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ i ka tumani jakite est ce que i nom d'artiste de don wa ou bien i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de don i k'i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ fɔ an ka loversiw ye i jamu i bɛ bɔ quartier mun na i sɔrɔla yɔrɔ min na a kɛtɔ bɛ kuma la ani i bɛ si joli la ah
ɲininkali diyara n ye baasi tɛ a ye n wele kɛnɛ nin kan a bonyana n ma n ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye fɔlɔ an ka ka na foli se aw yɛrɛ ma minnu bɛ nin cɛsiriba nin na ɔ tumani jakite effectivement tumani ne tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de tumani jakite o de dira n ma n faw bolo ka tila ka usumani d'a kan bon usumani o ye kilasi kɔnɔna ye komi an tɛ yen quoi mais n'an taara aritisi tɔgɔ yɛrɛ la tumani jakite de don Ɔ tuma tɛ wolola ka ɲi wolola ka ɲi sin jisi de waso parce que n bɛɛ yɛrɛ de waso mɛ n wolola ka ɲi an bɛna san kato bɛ n dɔrɔn mɛ a ma fɔ yen dɔn ka ka ɲikite ka ɲi ka to t mɔgɔw la parce que n ka le tun ye ttigi don mili teriri tun don Bon wolo san y'a sɔrɔ kayi a mutera ka bɔ yen o kɔfɛ taara tumutu n ye dɔɔnin dɔn yen fana après nana bamakɔ donc n bɛ se k'a fɔ n ye n ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ bamakɔ yan n sera kuma la bamakɔ yan ne ka dɔn la bamakɔ yan ka kɔrɔya bamakɔ yan ka tɛya da bamakɔ bon min ye wasolo ye n y'a dɔn kɔrɔbalen de an tɛ foyi dɔn wasolo an yɛrɛ tun b'a fɔ k' fa ka dugu

Sanga mɔna ni fanga de ye ka doni bɛ se fanga de la bon Zeran ka doni o kɛra n ka gɛlɛya fɔlɔ ye musique la mais o si ma n bali 3D wagati depuis n bɛ n dogo groupe la den tɔw bɛna n nɔfɛ pour que n kana bɔ camera la kabako tun don parce que ni cɛkɔrɔba tun ye n minɛ kara don a t'a fɛ bon donc n ye n ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ n bɛ n dogo u bɛna n nɔfɛ ni podium bɛ yen n bɛ taa bon mɔgɔ caman tun tɛ n dɔn yɛrɛ kosɛbɛ u bɛ dɔnkili dɔn mais Bon a wagatinin fana y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ bon n tun tɛ ye sɛni kan komi tɔw tun bɛ ye sɛni na cogo min bon 3D gurubu bɛɛ k'o la an ye mali bɛɛ yaala tɛ min bɛn ka bɔ de filibi ta dɔn bɔra an bsera foyi tɛ fɔ an ye na bon fo ka na kɛ an ye nin munumunu bɛɛ kɛ jara ni ma san min bɔra den o y'a ka fɛn kɛ an ye mali bɛɛ munumunu fo ka na se den 5 comme ça bon 2005 tɔw découragera u affaiblira dɔɔni groupe fanga dɔgɔyara Mali musique tun bɛ ka taa clash clash nana don rap la bon donc o kɛlen an fanga dɔgɔyara dɔɔni bɛɛ y'i hakili sigi bon 2006 en 2006 ne ye guitare degeli daminɛ o b'a sɔrɔ n b'a ye a ka di n ye mais n m'a fɔ quoi bon 2006 de n commencera ka guitare degeli daminɛ n y'a degeli daminɛ ka na Ka se a la dɔɔni dɔɔni 2007 donna Case Sanga émission fɔlɔ nana kɛ o Case Sanga émission fɔlɔ bɛ kɛ tuma min na Tomɔrɔbugu yen o y'a sɔrɔ bon artistes ma ca yen mais an bɔ la o ye rappeurs ye bon après Dar Salam an kɛrɛfɛ artiste min tun bɛ yen k'a dɔnnen don o tun ye Bɛnkɛ Tarawele an bɛ artiste min dɔn dɛ o tun ye Bɛnkɛ Tarawele ye yanni o ka taa France o ye Tomɔrɔbu ee o ye Dar Salam niveau ye bon Tomɔrɔbugu niveau artistes tun tɛ yen k'an bɛ minnu dɔn k'a bɛ dɔnkili da an tun ye artistes ye fo n'a kɛra comédien kelen tun bɛ Buguniɛrɛ voilà o tun bɛ Tomɔrɔbugu de sanfɛ an bɛ minnu dɔn ko minnu bɛ bɔ télé la bon ni Tumani Jabatɛ yɛrɛ Sidiki fa o b'an kɛrɛfɛ déjà carré kelen ninnu cɛ n'o bɔra a la mais ko minnu tun bɛ fɛn na mɔgɔ ka temps na o y'an ka groupe ye 3D o wagati bon 3D an fanganin dɔgɔyara dɔɔni clash nana don kow la denmisɛnninw bɛ ka bɔ 2010 kɔnɔna na ka na yɛlɛ o y'a sɔrɔ Tata Pound fana ka président cikan ni fɛn ninnu bɛɛ fɛti olu banna Fangafin u nana jatɔ ni fɛn ninnu olu jaka plutôt voilà voilà Mali jaka olu bɛɛ nana bɔ musique couleur falen falenna quoi bon an ye temps ta dɔɔni bon temps tali kɔnɔna la ne ye guitare dege en 2006 2007 ka na s'a la Case Sanga édition fɔlɔ kɛra o y'a sɔrɔ ni musiciens minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn o y'a sɔrɔ Sidiki fitini bɛ n kɔrɔ a dɔgɔmannin na la pianoni tun b'a bolo pianoni tun man bon yɛrɛ Jabi Jabi nana o wagati ka bɔ Abijan Jabi nana Fode Sidiw denkɛ ka banni de la Lagare Ala ma hinɛ a la o tuma a fana yalala a ye dɔnkilidalaw ɲini a bɛnna ne ma ye ne ni Sidiki an saba Sidiki bɛ pianoni ta an bɛ répétition kɛ an ni Jabi Case Sanga fɔlɔ nana o waati de Jabi ko an ka taa kɛ ne ko n tɛ émission ninnu na yɛrɛ yiraba ninnu man di ne ye misiki a tun tɛ n kun na ten kosɛbɛ quoi n b'a kɛ ten de mais a tun tɛ n kun na bon Ala y'a kɛ chance Jabi taara Jabi ye Case Sanga kɛ a taara Jabi taara a ɲɛna a bolo Bon o bɛɛ la kɛlɛ n nana na dɔɔnin mɛ n kɔnt n an ka gtarfɔ fɛ o bɛɛ la de bɛ se ka don denmisɛnninti u nana ye misɔn filanan kɛ denmisɛnninti ne yɛrɛ tun taa kalama an bɛ danfasi dɔ de bɛ ale fana tun bɛ misi kɔnɔ a tun bɛ dɔn kɛ bɛɛ tun b'a fɔ ma ko fiye olu mi a fana tun dɔnnen don u b'a fɔ ma garan minnu pan Mais a kɛra porteur d'uniforme a fana kɛra finitigi en 2005 bon o de cɛsirilen kun don n ka ko la yɛrɛ o de taara n tɔgɔ sɛbɛn kasanga la n kɔfɛ ka wari fana sara bon ka tila k'u bila tuguni ka n weele ka n ka numéro ta bon u ye n weele u sama samara nɔfɛ n taara kasanga fana la ten ala y'a kɛ n taara n ye casting kɛ yan plus de 300 personnes comme ça casting na bon an taara donc parmi ces 300 ne sélectionné o la bon i m'a ye bon n taara don min na fana a y'a sɔrɔ garijɛgɛ la i ko kɛrɛfɛ fatɔ comment il s'appelle c'est kasoge non voilà o ni ramsès fa Idrissa Soumaoro olu de tun ye jury ye mais a don n nana ni n ka gitari ye u ye question posé u question posé la n nana n ye prestation kelen kɛ dɔrɔn a ma tɛmɛ miniti hakɛ la dɔrɔn n y'a ye jama wulila bon ampleur donna n ko bon je me suis dit n ko peut-être n ko nin ye n ka fɛn ye o de kɛra n continué cogo ye bon kasanga la n ka carrière musicale solo daminɛna o la n nana sélectionné kasanga la ka taa ten bon a bɛɛ kun y'o kelen u b'an ka quotidienw ta u b'u bɔ bon a diyara mɔgɔw ye weleliw cayara mɔgɔw bɛ girin girin an kan bon je me suis dit peut-être nin ye n ka vie ye o ye courage nin don n na musique la dɔɔni quoi voilà an bɛ dan yen yɔrɔnin na fɔlɔ d'accord kasanga la i ye musique dɔ da kasanga la n'a bɛ f'o ma ko je suis désolé ça va pas mm-hmm. donc je suis désolé o yɛrɛ nana cogo di hakilina jumɛn de nana n'o ye bon je suis désolé bon comme n y'a f'i ɲɛna cogo min na ne ye n ka vie bɛɛ kɛ so kan kɔnɔ quoi n ma yala quoi mais n ye diɲɛ dɔn à travers fɛn min bɛ kɛ an ka so kɔnɔ parce que ne ye sinamusomaden de ye o donc i b'olu dɔn ko caman b'olu kɔnɔ bon n vécura o la depuis n ka dɔgɔn n bɛ ko minnu bɛ kɛ yen olu bɛ n inspiré bon n yɛrɛ ka denmisɛnninya kɔnɔna na an bɛ denmisɛnninya loveni minnu kɛ bon jarabi ɲuman sa nana ten a bɛɛ ye ne ka histoire de mais n ka denmisɛnninya voilà ne bɛ inspiré n sigiyɔrɔ de la soit ne bɛ se ka inspiré kan sisan ou bien n bɛ inspiré n kɛrɛfɛ mais n tɛ taa yɔrɔ jan quoi mun bɛ ne kɛrɛfɛ ne bɛ inspiré o de kan a bɛ na de ça vient dɔnkili bɛ na de ne t'a dilan quoi ne t'a dilan ne t'a labɛn a bɛ na de n'a nana position min na

émission dɔ kɛ kow ma démenti quoi kow yira yirala cogo suguya dɔ la bon je suis désolé o bɔra mais i bɛ se k'a jɛya anw yɛrɛ ka plateau in sanfɛ non bon jɛyali t'o la tuguni parce que o bɛɛ fɔra an kana na kow lawuli tuguni ee ayi non non an k'olu bila sa hakililajigi don ni ko kasanga tuma dɔrɔn hali n'i donna nɛti kan n'i taara ne ka kasanga fɛn fɔlɔ la ne ka histoire avec manjula kanute i bɛ t'o de sɔrɔ yen Mais sisan ale bɛ a ka furu la ne bɛ n ka furu la a b'a ka carrière fana la bɔ de tɛ yen kɔ mais mɔgɔ caman tun bolo ko je suis désolé nin dara ale de la mais o la ale yɛrɛ la journalistew ye ne ɲininka don la n y'a fɔ ko ne bɛ muso min fɛ ne bɛ se ka désolé la tugun désolé kɔrɔ de relation banna u y'a tigi ye kɔrɔ'i la bon ce moment Manjula tun ka di ne an ka di foyi tun tɛ désolé tɛ se ka da o la mais mɔgɔw y'a ta ka taa ɲini parce que o histoire de dɔn u tɛ ne ka histoire dɔn Désolé ye ne ka jarabini ma sa suite de ne ka denmisɛnnin kanu ne ye muso fɔlɔ min dɔn n ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ la depuis denmisɛnninya la depuis ni n ko n bɛ kuma yɛrɛ de mɔgɔw k'a kɛ to depuis n bɛ ko kɛnɛ ma a bɛ na n lajɛ n bɛ n dogo jarabini ma sa dara o la je suis désolé kelen nana o de la tuguni Case Sanga présélectionné ninnu kɛlen u ye 15 personnes ta 300 personnes bɛɛ la o 15 personnes ne yer'o la kɔfɛ o 15 personnes u y'an to yan ka taa so mais u ye mɔgɔ duuru bɔ a la mais u ma fɛn fɔ a 15 personnes ɲɛ na mais u y'an ka sow yɔrɔ ɲini ka taa cun an kan mais ne tun b'a dɔn ko n b'a duuru la mɔgɔ duuru de bɛ ta ko n'u sera minnu fɛ o don bon o temps kɔnɔna la ko n bɛ ka n ka répétition kɛ bon garde camp kelen kɔnɔ ne sigilen don n bɛ répétition na Bon mais jarabini ma sa dara mun na a fa nin tun ye garde don u tun bɛ camp kɔnɔ mais o waati fa ye retraite ta u tun tɛ yen u taara Moribabugu la bon ne sigilen bɛ olu ka yɔrɔ la daba la camp donda yɛrɛ la dɔ de tɛmɛna na o ye n ye n terikɛ don o siginna ka na n sigilen sɔrɔ dɔrɔn n bɛ n ka répétition na e ko n terikɛ ko cɛ k'i bɛ bɛlɛnni na hali sisan e n ko ka jɔn bɛlɛn ne ko ko ka bɛlɛnni hali sisan n ko ko tɛmɛna ni mɔgɔ minnu cɛ ka ko ni fɛn bɛ bolo n ko mɔgɔ bɛ bɛlɛnni k'o la tuguni a bɔ sinna k'i kanto ko n ye fitiriwale ye ko n kɛra star ye parce que u y'an bɔ télé la k'an jira mais o b'a sɔrɔ an ma don résidence la bon o taalen de sisan n ye n sigi je suis désolé nana ten de ne ma n ko n ko mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ ne ma n ko ne ma fɛn kɛ den na parce que ale ko de ko ne bɔra télé la sisan ko ne kɛra star ye ko ne ye mɔgɔ nin to yen parce que a y'a ɲininkali kɛ n na ko n bɛ bɛlɛnni na ko n tɛ bɛlɛnni na sisan je suis désolé nacogo filɛ nin bon o fana ka histoire o banna cogo min na o fana ban tuguni ni Case Sanga bɛɛ donna ɲɔgɔn na kow ka ca olu bɛɛ tɛna expliquer ko bon je suis bon n ko nin bɛ ka dɔ fɔ ne ma mais a t'a dɔn ayi non bon bɛɛ bɛ relation dɔn relation bɛ tiɲɛ cogo min na o i tɛ se k'i don o bɛɛ la k'o ɲɛfɔ mais a waati kɔni Case Sanga bɛ kɛ tuma min na o b'a sɔrɔ ne désolélen kun don mais je suis désolé kun tɛ n kun na ah. morceau nin kun tɛ n kun na mais o b'a sɔrɔ kɔni voilà n désolélen kun don parce que action dɔ kɛra n na ni mɔgɔ min ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn kan a bɔra n kɔrɔ bon n'i b'a dɔn ni musow bɔr'i kɔrɔ hakiliw bɛ kɔrɔbaya hakiliw bɛ falen falen bon conflitini dɔ nana don de fait que an tɛ ɲɔgɔn kan bon o bɛnbaliya de tun b'an ɲɔgɔn cɛ Case Sanga nana don o de senkɔrɔ bon ni dɔ fana nana ne sigilen sɔrɔ ko ne ye fitiriwale ye dɔnkili nin fana nana ten cogoya la n ko alo da ye yɛlɛla ne ma na ko ne dun ma fɛn kɛ dennin na ah. bon i ma ye n b'a fɔ n ko hakilintanya de ye dennin bila nin na mais a y'a bila mun na. aa ah, mais i b'o da.
voilà an ka k'a la nin kuma in cayara ah, histoire romantique de don.

Jarabi de don i bɛ k'a expliquer non mais a bɛ i n'a fɔ nin dennin ye grand frère dɔ de nɔ minɛ, ee aa non, denmisɛnninya la nin son in kɛra anw bɛɛ ka coup de coeur ye, nin son in kɛra aw minnu fana ka coup de coeur ye aw sigilen aw ɲɛ b'a la ça vous fait quelque chose o kɔfɛ grand frère i ye morceau joli de da musique yɛrɛ kɔnɔna la?
Yo yo yo ɛɛ morceau ninnu da ka ca dɛ, hali ne hakili t'u dɔw la, i t'a da dɔn, n t'o n tɛ n t'o da dɔn yɛrɛ, estimation hali tube minnu bɔra yɛrɛ ni minnu bilala youtube kan, unhun, i y'a ye ne yɛrɛ dɔw bila hali ne t'u da dɔn parce que musique ye i b'a dɔn ne ka dɔnkilida ee a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ quoi Ne fa tun ye mélomane bon mélomane minnu tun don ni tubabu morceau ninnu yɔrɔ ne wolola k'olu de sɔrɔ so kɔnɔ olu de donna n kun na tɔ bon Mali musique i b'a dɔn ko ne ka Mali musique yɛrɛ lamɛnli daminɛ c'est Case Sanga wagati kɔnɔna la ne ye Mali musique yɛrɛ ka lamɛn ka sigi ka sigi ka Mali musique yɛrɛ lamɛn bɛna a fi artiste fɔlɔ kɛra Mah Kouyaté numéro deux A ka sumu minnu ye sanga sɔrɔ nin ani Maru Kamara e hakili b'a waati la sumu volume un ni volume deux a ka tolon kɛra sɛbɛ ye maloya man ɲi ni Mali Sadio ne ye Mali musique daminɛ o de fɛ hali Salif ne bɛ Salif ka Je t'aime ni Nou pas bouger ninnu ye télé la comme an bɛɛ b'a ye cogo min na mais ka n sigi k'a lamɛn yɛrɛ ani Sékouba Bambino ninnu o kɛra Case Sanga kɔnɔna la ne ka musique ye ni n y'a mɛn dɔrɔn n'a ka di dɔrɔn n b'a da fo n'i tɛ se dɔnkilida la sinon n'i kɔni bɛ se dɔnkilida la k'i ka dɔnkili ka di ne b'a mɛn dɔrɔn hali i bɛ dɔnkili créer mɔgɔ min bɛ k'a ka dɔnkili créer a bɛ répétition na ne ye n sigi ne bɛ k'a lamɛn n b'a dɔn a bɛ taa sira min fɛ don de don hali a jan o de bɛ ne la quoi bon ne b'i ta sira dɔn bon sira wɛrɛ bɛ na tuguni ne bolo ne tɛ sɔn k'i ta ɲɔgɔn kɛ quoi

Rythme ka di voix ka di o bɛ dɔnkilidala fɛn fɛn na hali ni sisan denmisɛnninw n'a bɛ mun na i bɛ se k'a fɔ n t'a lamɛn dɛ mais ni n y'a lamɛn n bɛ taa a ye bon a ka di n ye fana mais kuma dɔw la n tɛ n bila k'u lamɛn parce que fɛn dɔw bɛ ne bolo k'u lamɛn olu yɔrɔ ka jan sisan musique la ne bɛ musique kɔrɔba ninnu de lamɛn quoi
d'accord kuma lasurunya la comme i bɛ musique kɔrɔba ninnu lamɛn est-ce que i bɛ se k'i da don

I Johnson, I just wanna be free. No, yeah. No. Bravo. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ye misiki in lamɛn sisan a ye chair de poule de d'an ma k'a dɔn maliyɛn bɛ se ka misiki dɔ ta ka tila k'a interpréter anglais kan na i b'a fɔ anglais b'a da cogo min na franchement chapeau à toi c'est exceptionnel projet dɔw b'i bolo k'a kɛ

bɔn an bɛ yɔrɔ min na manajɛ tɛ ne la ne bɛ yɛrɛ de yɔrɔ ne ye aratisi ne bɛ comme atisi mafya sugu nɔ de n dogolen don n dogolen don bɔn n yɛrɛ semakɛ kɔ de fɛ de ye nin tubabu morceau minnu ye ninnu fana agira n ka carrière kan dɔɔnin parce que mɔgɔ caman bɛ ka nin ne fɛ bɔn minnu fana bɛ nin fɛ par exemple hali kuma dɔw la bɔn komi sisan muso bɛ n bolo sinon hali n ka sungurutigɛ kɔnɔna la ne ni n ka muso tun tɛ ɲɔgɔn ye n ka morceau ninnu na parce que u b'a fɔ ko cɛkɔrɔba ko de ka di ne ye ne bɛ morceau kɔrɔw de lamɛn n'i sera hali ne fɛ yen mobili kɔnɔ o a kɛra fan o fan n'i taara ne sigilen sɔrɔ ne bɛ ninnu de lamɛn n tɛ sisan misiki ne tɛ san tile misiki lamɛn ko hali n'i taara hali zaïrois minnu bɛ dɔn n'i taara zaïrois kunda ne ka zaïrois denmisɛnninw yɛrɛ olu ye an fakɔrɔba o ye Extra Musica ye o ni Koffi o ye ne ka zaïrois denmisɛnnin ye bon olu ye olu de ye ne ka zaïrois denmisɛnnin yɛrɛ ne bɛ denmisɛnnin minnu dɔn zaïrois la dɛ o dun ye n fakɔrɔba est-ce i bɛ k'a faamu n ka misiki lamɛnta la wa bon ne bɛ zaïrois minnu yɛrɛ lamɛn de bi n t'a dɔn yusufa fa tɔgɔ de a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ n b'a fɔ i bɔnna kɛ na kɛ mɛ ka ye mama o di bɔnna kɛ ma kɛ kɛ mɛ u tɛ kolonba ye ayi baba ye ma tɛ hali ne ne yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ mɛ ale yusufa le rappeur kelen kelen le parisien mɔgɔ wolofa de o ye wolofa de o da a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ bon i b'a dɔn o de ko zaïrois fɔlɔ fɔlɔ ne t'u tɔgɔ dɔn yɛrɛ mɛ ne n fa sɔrɔ a b'olu de lamɛn bon Pépé Kallé ninnu Empire Bakuba ninnu ni fɛn ninnu ee ni Nyboma par exemple euh, minnu an lamɛnbaga dɔw bɛ yen minnu ye gɔngɔrɔ olu dɔw b'a dɔn Nyboma Pépé Kallé bon maliyɛn caman b'o de dɔn hali i bɛ sin bɔra sɔmu kɔnɔ Pépé Kallé ka Empire Bakuba de don Roger Milla bɛ min na a b'a fɔ Roger Milla passe le ballon à Makanaky makan i bɛ sin bɔ voilà bon ne yɛrɛ ka premier pas de danse yɛrɛ n denmisɛnninma yɛrɛ u b'a fɔ n ye cogo min na ne ka wuli ka n jɔ yɛrɛ ka tagama yɛrɛ a sɔrɔla Empire Bakuba cassette fɔlɔ de ah, donc normal e bɛ kɛ artiste ye voilà dabi bon ne bɛ o misiki ninnu de dɔn n denmisɛnninma misiki minnu bɛ ne tulo la hali sisan olu de bɛ ka sonner ne b'olu de lamɛn o san misiki hali n'a diyara peut-être ne b'a lamɛn mɔgɔw fɛ de mais k'a fɔ ko n yɛrɛ bɛ n sigi personnellement k'a lamɛn a tɛ n y'o kɛ album fɔlɔ min na o kɛra Mah Kouyaté ka sumu ye
D'accord comme émission bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma tiɲɛ yɛrɛ la baro diyara émission diyara i ka histoire n'i ka parcours franchement c'est exceptionnel donc maintenant ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'i e lasɔrɔ mariage la o événement na o concert la o festival la o ou bien i yɛrɛ manager ko problème souligner sisan ni mɔgɔ minnu mago b'i la u bɛ se k'i sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ani numéro de téléphone jumɛn na bon numéro de téléphone o man gɛlɛn Ɛ o bɛ se ka di bɛɛ ma numéro privé tɛ ne la ɛɛ numéro 4 de bɛ ne la a bɛɛ bɛ se ka di aa awɔ 4 ayi ni n ko k'a bɛɛ bɛ se ka di n tɛna a bɛɛ di mais unhun a si dogolen tɛ ne b'a bɛɛ di ah d'accord a numéro bɛɛ bɛ n tɔgɔ la orange la unhun orange 3 Malitel kelen mais n'i y'a lajɛ fila de tun ye n ta ye mais tɔ ninnu mun y'o kɛ n ta ye ala ma hinɛ n ka musokɔrɔba la a ka pisiw n y'olu bɛɛ récupérer k'o to n bolo voilà olu de ye dɔ fara a kan sinon pisi fila de bɛ n na orange fila wa tɔ ninnu nana ten cogoya de la mais a pisiw bɛɛ bɛ n bolo n dɔnbagaw bɛ n sɔrɔ a bɛɛ la mais n ka numéro jɔnjɔn yɛrɛ yɛrɛ n ka numéro fɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ depuis Case Sanga bannen n ye mun ta artisteya la mun dɔnnen don o de ye 78 77 49 16 o ye n ye mun fɔlɔ yɛrɛ ta Case Sanga bannen kɔfɛ voilà o numéro bɛ don hali bi a bɛ n bolo hali bi i bɛ se k'i ka Malitel fana fɔ Malitel c'est 66 08 29 28 d'accord kapi ale ni b'an ka kameraw kɔfɛ ale de bɛ nin ja ɲuman in yira an na donc ale bɛ numéro bila mɔgɔw b'a ye o kɔfɛ i ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko duko hali ne yɛrɛ san ma deli ka tɛmɛ depuis denmisɛnninya la ne ye dɔnkili in lamɛn fo bi ko ne t'a da san kɔnɔ depuis a da san fo ɲinan san o san ne b'a da donc a ka di n ye an ka émission in kun ca kuncɛ ni duko ye donc maintenant i k'i da don o la an n'an ka lovers an ka se ka se

donc a y'an kanu an y'aw kanu hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye kanu na awɔ merci aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma merci beaucoup